birikwo onye eze birikwo
onye eze birikwo
Hmm. Em, onye eze biko ewela iwe Em, a na-asị nke mmadụ na-amaghị ibe ya akụziere ya ndị Igbo na-atụkwa n'ilu sị onye ajụjụ anaghị efu ụzọ Em, onye eze biko o nwere ofu ihe wụ mkpa m jiri bịakwute gị na sị ka m bịa jụgodịnị gị maka na anụla m ihe a ọtụtụ ebe onye eze ka ọ wụ eziokwu na ọ gbagwojugo m anya till today ọ ka na-eme m ka ihe fim sị ka m bịa nụ from the horse's mouth ma ihe ha na-ekwu ọ wụ eziokwu em onye eze biko em aghọtaghịkwele m ọ wụ eziokwu na a sị ndị niile gbara ọsọ n'ụlọ mkpọrọ nke unu tụgharịziri aha ya kemgbe echi a na-akpọzi ya correction centre na unu sịrị ha laghachiteva azụ Ọ bụ eziokwu.

em anụkwara m na e kwekwara ha nkwa ego sị onye ọbụla laghachitere azụ na a ga-enye ya ego ọkwa eziokwu a m sị ka m jụkwa ego ole kwanụ ka ị chere sị e nwere ike inye dịka bịọsọ ama na unu wụ ndị nọ n'isi Okay. maka na dịka o si kwụrụ na ahụrụ m na ndị ka nọ na ụlọ si n'ụlọ mkpọrọ pụta kemgbe ịsha ha bagara n'ọkpụkpụ akwa ya ebe na abagara na abagara ahụ nwe hụrụ kama abagara n'ọkpụkpụ ọ hụrụ ji pụrụ tinye ha ebe ha kwa ya
ọ nọgada aga n'ụlọ onye ọbụla nọ n'ụlọ mkpọrọ ụfọdụ wụ ndị na-aṅụ aṅụ ụfọdụ wụ ndị na-akwaso nwaanyị ike ụfọdụ wụ ndị mere arụ dị iche iche ndị na-ezu ohi ndị niile nọ n'ụlọ mkpọrọ a ga-agha azụ ma chọrọ ọhịa ma chọọ ọhịa ebe ọbụla onye ọchụkwa ya gbaba a ga-agha azụ ọzọ na-agbara ha otu ọ ga-agha azụ ihe ọsọkwara gị kpee nke nwaanyị ihe ụlọ mkpọrọ gị gbara ọsọ ị ga-ala azụ Hmm. Otu unu siri kpaa ya. Okay. Eh, anyị ahụla na ọ bụ unu. So onye eze, ị na-achọ ịgwa m na emelu mana ha ga-alaghachite. Eh. Ada unu echegichakwa n'ana n'ihu na azụ. Ụmụaka niile unu weere wujuo n'ụlọ mkpọrọ na aka ha adịghị ọcha. Eh.
anọ na-akparị just lazy youth lazy youth
onye eze um, biko um, n'ugwu gị na nsọpụrụ gị elekwana ihe na-ebe emega Because- Ka because- ajụpụta. because ahụna m ihe dị dịka ọ bụ na azụ ụlọ gị Ka ka ọ ajụjụ ka- gị. ka ị nọzi n'ime ọhịa ewela iwe onye eze chere ka a ma ma ọ n'ime ọhịa ka ị nọzi ihe kene n'ime ọhịa onye m na-achọ ịma achọrọ m ịma ka m mara ebe ebe ebe ị nọ ihe Ọ na-etake cover. Ọ na-etake cover. Ah, okay ah, okay ị na-etake cover Ah, okay okay okay okay ewela iwe ugbu a ka m ghọtara ị na-etake cover kwa ya Mm. onye eze onye eze biko ewela iwe sir with due respect onye eze asị m chineke kpọọ gị ọkụ onye onye eze n'ugwu gị na nsọpụrụ gị asị m Amadịọha magbuo gị onye eze biko aghọtahiekwele m m site n'ala ala obi m ka m na-asị onye eze ngeregede ngede sọpụkwa ego lemụrụ nyere gị n'azụ onye eze biko ịma mgbe ụfọdụ atapụ nkịta akpị ma ihe ahụ dịka atụrụ ya mbọ iwe m ji sị onye eze na ọ dị mma na ị nwụrụ anwụ iwe m ji sị Chineke gbuo gị onye eze gebe m ntị ị ma na ụmụaka ndị a unu chịrị achị chụbaje n'ụlọ mkpọrọ ọtụtụ n'ime ha baga uru kara unu nwa na onwe unu nke ị nọ na-akpọ onwe gị onye eze ọtụtụ n'ime ha bara uru kara gị nwa na onwe gị na-akpọ onwe gị onye eze ị ma na onye eze gebe m ntị ekweghị ekwe m na o nwekwa uru ị baga gekwa m ntị aghọtahiekwele m ghọta okwu m asị m ị ma na ụmụaka ndị a unu chịrị achị kpọọ n'ụlọ mkpọrọ kemgbe afọ ole taa onye eze ma na ọtụtụ n'ime ha bara uru kara gị nwa n'onwe gị n'ebe a onye eze ị mara ọtụtụ n'ime ụmụaka ndị a taa na ihe mere ha ji eme arụ ndị a ha na-eme wụ maka na ego e nyere e kwesị iji ji ji rụọ n'obodo ọrụ rụọ factory and industries ebe a ga-eme ụmụaka ndị mpụrụ ebe ha ga-anọ na-arụ ga-eji ya ga-eburu ego hụ rie ya bịa ji agbaga m aka ego aka azụ onye eze onye eze in fact agbara gbuwa gị ike onye eze chineke kpọọ gị ọkụ in fact onye eze ga-emecha ka gwa gị ka ewezi okwu ife ile n'ụlọ mkpọrọ ahụ dị gị mma

ya wụrụ mgbe ọ nwụrụ na ma onye wụ nwa o ji adị m edum ikwu edum ikwu n'iwu onye eze onye eze okwukwu ndụ ga-ego o. edum ikwu gịnị ka m mere nwa ewu e- enwere ihe m mere nwa mmecha nwa mmecha nwa nne ya fụ ya ya mara ya mmecha nwa ya jee gwaga ya nwa ya

onye eze chineke che ihe na-agba ọsọ dee gbanye gị onye eze